Maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a la k'an lamɛn nin wagati in na énergie FM ale sanfɛla na ani énergie TV minnu b'a la k'an lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na

u kɔni ka datugunna eh, mali kɔnɔna na mali jɛkulu belebeleba min bɛ yen nɔ cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka kunnafonidiko koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ka baara ɲɛsinnen don ka kunnafonidiko koɲɛw bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la eh, mali kɔnɔna a bɛ f'o ma ko HAC olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ bere ta k'a da rfi ani eh, france 24 kun an bɛ tila ka na an da maga u la o la sa n'an bɔra yen nɔ eh, fana an b'a yira k'a fɔ mali eh, fanga ɲɛmaa Choguel Kokalla eh, Maïga an b'a yira k'a fɔ eh, dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔni tɛmɛna eh, wasadenw ɲɛkɔrɔla na a ka tɛmɛni senfɛ wasaden dɔw bɛ yen nɔ n'olu da minɛlen tun don u la wasabulon kɔnɔna na ɔ kuma tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ olu de ka kuma cayalen bɛ kunnafonidisow kɔnɔna na an bɛ tila ka na an da maga o la yala o ye a ko kɛcogo ye wa nin bɛna kɛ an tagabolo ye ka kɛ ni bi don ye kunnafonidila minnu bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔna na o ye amadu jalo ye amadu jalo an b'i fo dan tɛ foli min na n yɛrɛ b'aw fo dan tɛ foli min na Energie filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, unhun, Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma, ok, ɛɛ ka sunkalo bantɔ don, unhun, ka foli di ɲɔgɔn ma Ala ka sunkalo wɛrɛ jira an na, amina yarabi, ayiwa Ala ka san caman seli jira an na, amina yarabi, an ka fêter kɛnɛya la, unhun, an ka fêter lafiya la, ok, an ka fêter sankɔrɔta la, unhun, jamana Ala k'a kolo suma, amina yarabi, Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na, amin Bakari kulubali jabaa bakari tun tununna dɛ o tun kɛra salamu alaikum wa alaikum salam i bisimila nba i jara
ayiwa Musa a daminɛna cogoya min na Jalo fɛ an bɛɛ bɛ taa o sira kelen kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka an ka san caya an bɛ sanbɛ sanbɛ foli bila ka ɲɛsin maliden kelen kelen bɛɛ ma fɛn fɛn b'an lamɛn fɛn fɛn b'an filɛ o kɛra mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo fana ka dugawu kɛ fana énergie TV énergie FM an mago bɛ min na Ala ma o sabatira halisa an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala m'o sabatira ni Ala ta in bɛ bɛn
aw bɛ baara min na jamana kɔnɔ a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye kunnafoni di baara ye jamana mago bɛ nin de la ka jamanadenw bilasira sabu hadamaden ni farisogo bɛ balo dumuni ni fiyɛnw la hakili balo wɛrɛ foyi t'ale la fo kunnafoni ɲuman sɔrɔli o baara kɛli man nɔgɔn baara min don i bɛ se ka glisser kuma bɛɛ. kunnafoni di la ni i dun tigɛ sira a la kɔnɔ dɔrɔn a kuma ka ca wa an bɛ tile min kɔrɔ bi i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ la min man di i tɛna k'i yɛrɛ sagola yɔrɔ min na ala ma an kisi o ma ala ka san caman jira ka an ka baara in man nɔgɔ i bɛ ɲuman ɲuman ba kelen kɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya n'i ye bɛɛ bɛ kulo n'i ye bɛɛ bɛ waso n'i ye mais n'i ye fili kelen kɛ depuis ala y'i da i ma deli ka ɲuman kɛ di baara ma o de kama jalo b'a fɔ cogo min na bɛɛ man ka kɛ walasa i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna eh, cogoya mun na an b'a daminɛ eh, min na an b'a yira k'a fɔ mali ni faransi cɛ gɛlɛyalen don eh, kosɛbɛ walasa faransi finitigilakaw olu minnu dagalen kun don gosi kɔnɔna na u kɔni ye gosi kile di an ka jamana finitigilakaw ma o tile damadɔ o kɔfɛ tuguni a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni su yera dingɛ kelen kɔnɔna na ni a bɛ f'o ma ko charnier dɔw b'a fɔ a ma ko fosse commune walasa an b'a yira k'a fɔ o kɔni kɛra fɛn fɛn min ni a kuma cayara kosɛbɛ an y'an da maga a la yan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana marabagaw olu fana kumana ka kɛ ni a wale ye walasa an bɛ taga bakari fanfɛla na bakari gouvernement ye communiqué min kɛ ka kɛ ni faransi b'a la ka wale minnu ta an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ e ye mun de faamu a la fɔlɔ bon gouvernement ka communiqué moi je crois que c'est important parce que jamana kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen i kana jamanadenw to kunnasiri kɔnɔ n'i ye maaw to kunnasiri kɔnɔ u t'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ mun de kɛra e yɛrɛ ka version des faits ye mun ye i ka miirila ye mun ye ko minnu kɛra i k'a ɲɛfɔ maaw k'a faamuya je crois que gouvernement ka kunnafoni bɛ tali kɛ o de la maaw k'a dɔn mun de kɛra tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔnɔ maintenant i ka kuma kɔni ko ko gɛlɛya mali ni faransi cɛ gɛlɛyara tuguni ka taa fɛ oui parce que wajibi de don bi munna faransi bɛ a ka intérêt de nɔfɛ an furadama bɛ nin kuma kelen de fɔ yan k'a fɔ faransi i ka kɛlɛ bɛɛ ye a ka intérêt de nɔfɛla ye donc o intérêt ɲinini faransi tɛ maa si ɲɛda filɛ o la a tɛ maa si ka taabolo filɛ o la a b'a ka intérêt dɔrɔn de lajɛ parce que n'i ye mali ni faransi cɛ gɛlɛyali jateminɛ fɔlɔ ye mun ye i b'a dɔn k'a fɔ faransi taara nka taali min don a ma u fɛ ko tɛ donc n'a ma k'an bɛ taa an bɛ fɛn kɛ fɛn min ni aw tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ se ka bɔ faransi o de posture ta u y'o taabolo de ta ka jira an na u ka kɛwalew la o fɔlɔ ye mun ye jamana min n'a fɔra ko a ta ye a yɛrɛ ye tiɲɛ don aw ko ko aw welela an sɔnna maa dɔ tun bɛ waati ale ma se k'ale bɔ sini k'a fɔ an ɲɛna aw welela cogo di n'o ye jɔnkunda ye malheureusement Parce que welecogo in yɛrɛ ye an ka fanga ɲɛmaa choguel ale y'a jira k'a fɔ ko welecogo in kuma b'a la k'a fɔ mais anw ka jamana yɔrɔ la yɔrɔ min ni a kan ka sɔrɔ yen a t'o yɔrɔ si la mais pour que k'a ye f'i ka taa faransi olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔlɔlɔ olu ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ olu ka ko jɛlen tɛ voilà donc n'i ma taa faransi jamana ɲɛmaaw ka bɔlɔlɔ siraw kan e tɛ foyi sɔrɔ ko in kan mali yɛrɛ présidence n'i taara o kɔnɔna la mali yɛrɛ sɛbɛnbaw ka jamana yɛrɛ kunkanko sɛbɛnbaw kan ka bila yɔrɔ minnu na n'i taara i tɛ foyi sɔrɔ o welecogo kun kan donc hali n'i y'a sɔrɔ welecogo ma yan maa min kan k'o lajɛya o balolen bɛ o tɛ fɛn fɔ an ye ee a bɛ i n'a fɔ a y'a kanu ka sa n'a y'a kɔnɔ a t'i da maga la ka fɛn fɔ malidenw ye o gɛlɛya bɛ n'o ye Jɔnkunda ye mais o bɛɛ n'a ta i nana i yɛrɛ y'a ɲini tuguni ka fɔ k'i bɛ taa parce que a kun ka di an ka don da min fɛ u tun degelen bɛ min na o fana ye tiɲɛ don o kan ka fɔ bi an ka fanga minnu nana kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ko k'olu ye démocrates ye a fɔli man d'u ye effectivement a man d'u ye mais tiɲɛ na u fana u ye san bisaba ni kelen mun kɛ n'u b'a kuma fɔ bi an bɛ olu ka san bisaba ni kelen tiɲɛni an bɛ k'o de nɔ dila bi san bisaba ni kelen tiɲɛniba min kɛra u fɛ démocrates fɛ an bɛ k'o de dila bi hali n'a fɔli man d'u ye o ye c'est la triste réalité c'est pour cette raison démocrates yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔw b'a ko minnu tun bɛ affaire la olu k'u ka bilan kɛ ne fana bɛ n ka bilan kɛ yan fɛ donc u yɛrɛ bɛnnen t'a la dɔw b'a fɔ ko ayi anw tɛ nin comptable ye dɔw b'a anw y'a comptable ok maintenant o tun ye entre parenthèse u tun degelen bɛ mun de la n'o ye France ye n'u ye min fɔ dɔrɔn o ye Ala ka kɛ de ye a tɛ fɔ fiyewu u tɛ sɔsɔ u tɛ sɔsɔ mais bi fanga min nana olu y'a ye un n'a ye nin fɔ aw ni anw bɛɛ de ye kelen ye ok fanga minnu tɛmɛna olu faw tun ye France ye ninnu ko ayi dɛ aw n'anw ye sɛrɛ de ye an ye filan de ye aw ye pays souverain ye cogo min anw fana ye awa état souverain de fana ye ok donc an bɛ an ka hakɛw de lajɛ an b'a discuter ni ɲɔgɔn ye n'an bɛnna yɔrɔ min an bɛ taa o sira kan min bɛ bɛn anw ma n'a bɛ bɛn an ma an b'a fɔ a bɛ bɛn an ma ni min tɛ bɛn an ma a tɛ bɛn an ma jamana fanga kura min nana o de da jira France o de kama k'u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko k'u bɛ taa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw ka hakɛ to ko taatɔ tɛ bo ɲuman kɛ donc France y'o de sira ta ni mali an nana k'a fɔ ko bon a bɛ base di anw ma u ye base di di daminɛ nin ye u ka base naaninan de ye u bɛ taa ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye Gosi Tɔw bɛɛ dira gɛlɛya ma ye wa an ka finitigilakaw y'u jɔ u jɔra fo ka taa se sisan ma voilà faransi ka tagali nɔ ma ye voilà a ma ye fiyewu parce que mɔgɔ tun y'a miiri ko ni faransi taara ko jamana insécurité bɛna ka na bonya an ka jamana kɔnɔ mais a ma se ka kɛ insécurité a bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tun miiri ye mun ye au contraire sɔrɔsiw ye fanga de sɔrɔ donc o baara min bɛ ka kɛ an y'a ye faransi bɛ fɛ ka fiɲɛ bila o la parce que u yɛrɛ bɔra u y'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko vtɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ kuma ko tan ko ko foromatɛrsu bɛ an ka jamana kɔnɔ mɛ vtɛ an ka jamana kɔnɔ ni gɛlɛya ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ ni gɛlɛya mɔgɔ sɔrɔ se nin bolo ko teri teri mɛ mɔgɔ ɲɛti da teri kan masi tɛre vkɛ fa de
bɛɛ bɛ ka u bɛ ka sinsin min kan ko vtɛnɛ ko de bɛ an ka jamana kɔnɔ mɛ o kama u taara ka taa ko ka taa ka drone dulon an ka jamana kɔnɔ aw ko jamana min t'a yɛrɛ e faransi fana b'a fɔ ko olu tɛ diyagoya fanga tigila mɔgɔw ye u b'u yɛrɛ bila sira min u ka fanga maraw bila sira min kan o ye k'a fɔ olu ye démocrates de c'est-à-dire olu bɛ fɛn minnu kɛ i n'a fɔ u b'a fɔ ko russie o bɛ diyagoya fangaw de boli mɔgɔw kan russie bɛ mɔgɔw espionner russie b'a kɛ u tun b'o kuma fɔ mais bi olu yɛrɛ ka na bin o kɔnɔ vraiment an tun tɛ se k'o miiri don tɛmɛnenw na ni dɛsɛli tɛ donc faransi y'a ka intérêt menacé la f'u taara ka taa a fɔ k'olu ka drone dulon an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko min man ka kɛ jamana min t'a yɛrɛ e man k'o espionner dɛ mais f'u yɛrɛ y'a fɔ tellement que a ka d'u ye bi k'a jira maliyɛn diɲɛ bɛɛ la ko wagner b'anw fɛ yan u yɛrɛ bɛ sɔn a ma k'a fɔ ko olu y'an espionner o dama tɛ walasa ka se k'a jira maaw na k'a fɔ ko wagner bɛ an fɛ yan ka ja dɔ ta et puis an ka ɲɛmɔgɔw ko ja in yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ yɛrɛ ko ja lankolon dilannen de don mun b'a jira ko ja in a véracité a lawulilen lagosi de kama a lawulilen bɛ lagosili kama ok donc maintenant an bɛ taa amadu jalo fanfɛla la jalo e ye mun faamuya an kɔni y'an da maga charnier ko in na yan dɔgɔkun tɛmɛnen an ye walawalaliba kɛ a kan jamana ɲɛmɔgɔw kumana an ye fɛn kura sɔrɔ olu ka kuma kɔnɔna na min bɛ mɔgɔ jɔrɔ hali bi parce que communiqué in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana sanfɛlan ko faransi ye a sonyɛ fo siyɛn bi duuru ani kɔ donc yala o tɛ fɛn fɛn min o bɛ mɔgɔ lasiran o b'a jira fana k'a fɔ mali ni faransi cɛ a banni bi ko tɛ bon sani n k'a jaabi n bɛ haminanko kurunni fɔ fɔlɔ
o ye mun ye asimi goyita samedi tɛmɛnen an k'a ma ko seli sera a k'i bolo mɔɔnɔbɔ an ye a ma kuma fɔlɔ dɛ an m'a ka jaabi mɛn n b'a fɔ asimi na ko ko ɲaga ɲɔgɔnna de don n'o tɛ a taɲa tɛ an b'a weele parce que jamana ɲɛmɔgɔ de don solidarité y'ale ma wajibi de ye ka kɔn ale ɲɛ président y'a kɛ alpha y'a kɛ ATT y'a kɛ IBK y'a kɛ mais débat ale nana m'a fɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔw dɛ mais an fɛn min yɔrɔ ka jan a la an si tɛ se k'a fɔ ko alihamudulila kɔni an bɛ se k'an waso ni asimi ka fɛn ye n'a y'a diya a k'a di n'a m'a diya a k'a to yen diɲɛlatigɛ de don mais a k'a di sa diɲɛlatigɛ de don ala bɛ sanfɛ an tɛ an jigi tigɛ ala la A bɛ hakililajigi don k'a fɔ a ye k'a fɔ bon ni ala ye fanga kalifa a la a fana ka kan k'i kɔfilɛ mɔgɔw la o an bɛ k'a dɛmɛ an bɛ k'a dɛmɛ an bɛ ka jamana de dɛmɛ n'ale bɛ yen an bɛ jamana dɛmɛ ale tɛ yen an bɛ jamana dɛmɛ mais normalement a bɛ ka kɛ minnu fana ye olu fana ma fisa n'an ye maliya la an yɛrɛ ka baara fanga ka bon n'olu ta ye parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔnla e dɔrɔn fila bɛ a émission tɛ tɛmɛ asimi kan a y'a la a y'a mɛn jalo a ye semaine tɛmɛnen ta mɛn wa bi rappel a y'o fana mɛn seli ma se a bɛ se ka kɛ k'a fɔ a ye ko bon ne kɔni amadu jalo ne tɛ a deli bilen n'a y'a d'an ma alihamududulila n'a ma d'an ma fana alihamududulila ala bɛ sanfɛ maintenant k'i ka ɲininkali jaabi depuis faransi ma na faransi b'o kɛ depuis ma an ka sanfɛla parce que satellite de b'u bolo satellite kɔfɛ avion wɛrɛw b'u bolo n'i y'a ye an sera ka nin ta ye parce que an ye équipement sɔrɔ équipement b'a to an b'a ye sinon musa tile la o ɲɔgɔnna équipement tun bɛ musa tile la radar tun bɛ mali territoire tun tɛ se ka survoler avion si fɛ n'i ma détecté mais alifa n'ale fanga la u ye alifa nɛgɛn alifa ye o matériel bɛɛ démanteler ka bɔn u y'a u donna n'a hakili cɛ ko jamana bɛ se ka kɛ jamanaba ye ka sɔrɔ sɔrɔdasi ko tɛ olu b'u jɔ n'o ye ɔ u y'u jɔ n'o ye a bɔra an ni min cɛ bɛɛ y'a ye sisan ok maintenant équipement kura minnu sɔrɔla o de y'a to an sera k'a dɔn k'a fɔ u bɛ espionnage la, unhun, donc u k'u jija halisa u ka effort kɛ ka surveillance in développer assurer ka ɲɛ halisa, unhun, parce que dɔ wɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɔfɛ, dɔ wɛrɛ bɛ yen, kojugu, unhun, parce que fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ mun na mali n'i ye mali ta position géographique jateminɛ mali bɛ pays wolo wolonwula de cɛ ma pays tan ni duuru sa pays tan ni duuru de cɛ ma CEDEAO pays camancɛ de ye mali ye à partir du mali géographiquement à partir du mali i bɛ se ka nin jamana bɛɛ lasɔrɔ ka i ma sɛgɛn ka i ma sɛgɛn ni mali b'i bolo i bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ mali ye point central de ye c'est faransi tɛ fɛ ka jɛn mali kɔ kelen filanan mali ye jamana ye jamana min ye faransi ɲɛ gan colonisation baara kɔnɔna la colonisation kɔnɔna la mali les derniers jusqu'à la fin de la colonisation halisa population tun bɛ révolté faransi bolo o ɲɔgɔn tɛ o ma kɛ dugu dɔw la jamana dɔw la N'i ye mali to a yɛrɛ ma u tɛgɛ tɛ se ka da mali kan bilen bon janfa min don faransi kelen tɛ dɛ faransi ni ameriki don faransi n'a ka alliés a n'a ka alliés non surtout ameriki ameriki surtout n b'a préciser ameriki voilà parce que mɔgɔw t'o yɔrɔ de ye kosɛbɛ ameriki faransi bɛ ka baara kɛ ameriki de ye misali kunkurunnin na u ka taji bɔnba min bɛ yen n'a fɔ ma ko totali to tali kapitali sadiki a jago kunba yɛrɛ n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la bi segin kɔ o ye mari ta ye bi bɛ na yɔrɔ min ko bi farasi t' yala fitinin de ye mɛ kɔmi olu ka sosite kelenlen don susite duranse anw y'a dreson tu bolo mɛ kɔsadamisasion ye anriw de ye dɔnku faraso bɛ ka baara kɛ anriw de ye i ma ɲɛ ma kɔnɔ

nin bɛɛ jukɔrɔ anw de bɛ de bɛ wa u ka faransi yɛrɛ b'a fɔ olu kolon n'u ɲɛ ye anw de ye dɔnkisɛbu de kɛ an ka mɔgɔ halisa ka kɛ ka vizsi de pe halisa belew bɛ kɔfɛ de bɛ belew bɛ kɔfɛ halisa pa que fɛn min don kɔnɔden bɛ taa ɲɛdimi dɔrɔn ptura min bɛ yan gaz min bɛ yan, unhun, ani dugu jukɔrɔfɛn tɔ minnu bɛ yan, unhun, o tɔw Américains kɛlen bɛ k'a kɛ réserve de ye, unhun, maga tɛ k'a la, unhun, ok, f'olu ɲɛna sago, unhun, u bɛ yɔrɔ minnu yɔrɔ wɛrɛ minnu na n'u bɛ k'olu taw bɔ, unhun, n'olu banna wagati min na u hakili bɛ sɔrɔ ka jigin Mali ta la Mali ta bɛ commencer ka bɔ Mali dun bɛ fɛ k'a ka fɛnkɛw bɔ pour que ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ, donc o b'a jira Mali dugu Mali dugu dugujukɔrɔfɛn kɛlen bɛ bilankɔrɔ de ye olu bolo, bilankɔrɔ de y'u bolo, ok, réserve de don réserve mondiale de don, unhun, u bɛ réunion wɛrɛ k'a kan, unhun, n y'a réunion dɔw yɛrɛ ye fɛnkɛ réseau renseignements dɔw kan, unhun, u bɛ réunion k'a kan, ok, bon donc pour dire que an ka jamana in an bɛ anw bɛ position min na anw yɛrɛ t'a dɔn mais tɔw de b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan kɔmi olu bɛ fɛn caman ɲɛ dɔn maintenant donc c'est pour dire tout simplement min kɛra bi min kɛra o tɛ foyi ye min bɛ kɛ kɔfɛ o de ka bon ni nin bɛɛ ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la y'a faamuya maintenant charnière min découvert la Gossi c'est-à-dire ni Gossi base kɛlɛ bɛ gosi bas de nɔfɛ
gosi bolisɔn kɛlɛ bɔ de nɔfɛ so yɔrɔ tɔw bilara nin ko la o kuma ma caya tan la kɛlɛ bɛ gosi bolisɔn nɔfɛ gosi ye fcɛri de ye an tsi e a de denmakaso bɛ tɛmɛ anwuriri de fɛ bɔɔnuru dɔrɔn bɛ don gosi dɔnku gosi ye perereme a bɛ a bɛna fɔ go bɛ se perereme psitali ye o k' u Wagati tɛmɛna n'a y'a hakili b'a la n'a y'a jate minɛ wagati o wagati an ka sɔrɔsiw mana labɛn kɛ k'u bɛ taa Gao n'u sera Hombori entre Sévaré et Hombori toujours convoi bɛ attaquer yen toujours u ka convoi bɛ cɛn yen nɔ parce que yirituw bɛ yen u bɛ se ka fɛɛrɛ dugu la yen nɔ parce que tant que

u ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ Libi base tun b'olu de alimenter donc u ye base délocaliser ka n'a bila Gossi o b'a jira base nafa ka nafa ka bon Faransi ma kojugu kɛlɛ bɛ b'o de nɔfɛ donc u ye position dɔw minɛ position minnu b'a to u tɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilen mais an ka mɔgɔw fana ka manque de vigilance b'a la cogo di manque de vigilance ye mun ye La de de la mɔgɔ caman hakili ta ye hali sɔrɔso yɛrɛ don hakili ta ye kɛlɛ ye saratɛsi de ye ni ma ka saratɛsi de bolo pe ni e min de bolo pe yen a bɛ se sɔrɔ e kan sabu olu k'a ye olu ka disɔn ta a kama mɛ an ka sɔrɔso tun ye n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ'a sɔrɔ parce que an ka sɔrɔso tun ye a bɛ kɔmi a g a taki la u ye tile joli kɛ a g nɔfɛ a ma se k' sɔrɔ

i fa k'i ku tigɛ kun minɛ bon an bɛ baro la a bɛ an hakili nana mun ye de nana n'a ye ne k'an ko bɔn ko bɛ psɔn jumɛn na dɔnku a psɔnsorafi pki an y'o ta dɔrɔn dɔn kɔnɔ di gɛlɛn parce que a k'i ye psɔn sara tɛsi de ye n'i bɛ taa ka bɔ mali kɔnɔ ka taa alizeri i tɛ bɔ i mana bɔ sira o sira fɛ n'i ma tɛmɛ a camancɛ fɛ i bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ fɛ i tɛ se ka tɛmɛ cogo sila ka taa alize ko i ma ye a dɔnku falen ko tɛ ko a pour que ka se k' ka laɲini bɛ sabati o psɔn psɔn sugu minnu bɛ yen yen fo tɛ kɛ an ka mɔgɔ ka baara ko kan o sara tɛ zbiri tɛ de ye dɔnku fo k'u ka baara ko kan fɛnw renforcer jusqu'à présent et puis ka hakiliw carin halisa ka information di mɔgɔw ma information ɲumanw di mɔgɔw ma information ɲumanw di journalistes ma ok mais an ka ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko c'est vrai ko espionnage bɛ yen nɔ ko u bɛ kangari da fana donc maintenant Faransi ɲɛmɔgɔw dun y'a jira k'a fɔ ko effectivement parce que u ma a kumakan sɔsɔ u y'a jira k'a fɔ k'olu ka capteurs bɛ sanfɛla la ko pour que ka se ka jaw ta ɔ ni an ko k'u k'a dabila n'u ko k'u t'a dabila mɔgɔ bɛ se k'i sigi ka mun kɔnɔ
o de la n ye n bɛ k'a fɔ n k'u ka information di ne tɛ mɔgɔ si conseiller k'a fɔ k'an kɛ France kan k'an k'u ka fɛn attaquer an k'u ka hali u ka marifa hali u ka marifa ka marifa ci u ka marifa la mɔgɔ tɛ ka marifa ci u ka marifa la ne tɛ maa si conseiller a la France kelen tɛ c'est une coalition Russie ɲɛ gannen don bi kelen hali ni Russie ɲɛ gannen tɛ u ka kɛlɛ wuli ka na bin an kan an bɛ b'u bolo cogo di an dusu mana bonya cogo cogo an mana kɛ cɛkisɛ ye cogo cogo cɛkisɛya dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ dɛ an kana an kɛ o kan cɛkisɛya dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ dɛ donc maintenant E bolo san ni faransi ko ko a b'a la ka kɛwale minnu kɛ k'a t'a dabila an ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ effectivement jalo ye min fɔ gɛlɛya bɛ bi c'est vrai mais est-ce que solution ye an ka taa se fo ka se o yɔrɔ ma bi k'a fɔ ko ninnu ka avion u natɔ la a fɔra non a kana don an ka dugumakolo kɔnɔ sabu yamaruya sɛbɛn t'aw bolo walima sɛbɛn b'aw bolo sɛbɛn lankolon dilannen de b'aw bolo n'u ma sɔn
ne bolo bi an ka laɲini man kan k'a fɔ k'an bɛ mugu ci u la walima k'a fɔ k'an b'u kɛ k'u lajigin walima u ka drone dɔ dulonnen bɛ sanfɛ yan fɛ k'an bɛ mugu ci a la jalo ye min fɔ ne bolo bi an kan ka taa ni communication de ye fɔlɔ o kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye kunnafoni di ko kɛlɛ ye an kan ka o de bonya bi kosɛbɛ k'o fara an bolo kan jalo bɛ kuma dɔ fɔ o kunnafoni ɲuman di aa vidéomani ko ninnu n'u ma o bila dɔn ne ma ko an man ka kɛ dɛ mais n'u m'u ɲɛsin kunnafonidiso ma minnu bɛ se ka kunnafoni tɛntɛn tɛmɛ ɲɛ ɲuman na ka sɔrɔ k'a di ka ɲɛ a ka ca ala fɛ baara bɛ gɛlɛya u bolo dɛ fo u k'u ɲɛsin o sira de ma parce que bi in na a ye min fɔ faransi mago bɛ mun de la bi an mago tun bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ tiɲɛna même n'an taara awa diplomatie yɛrɛ sira kan mali bɛ kan ka leçon de di faransi ma bɔ o sira kan donc faransi mago bɛ min na bi dɔrɔn k'an pousser ka don erreur dɔ la o erreur in ye mun ye hali ni y'a sɔrɔ jo bɛ an bolo i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ sariyaw fɔ an bɛ luwaw fɔ oui tiɲɛ de don fangatigi de ta ye tiɲɛ bi diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye o kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la bi parce que hali faransi minisiri dɔ y'a kuma fɔ yɛrɛ a ka kuma dɔw la waati tɛmɛnen na ko diplomatie tɛ yen non sans rapport de force voilà fo fanga dɔ de ka k'i la voilà ni fanga t'i la e ni mɔgɔ dɔ ka sigi k'a bɛ kuma ou bien ka fɛn dɔw kɛ jamana wɛrɛw ou bien fɛn dɔ a man nɔgɔn mais i b'i ka fanga de ta o de bɛ peser kumaɲɔgɔnya na même hali an ni terroristes ka négociation mun y'a to accord d'Alger firila an kan parce que tout simplement force tun bɛ a waati la terroristes la ka tɛmɛ an kan walima u bɛ min wele ko u yɛrɛ ka kuma la ko diinɛ kanagɛlɛntigiw n t'a dɔn minnu don o terroristes ninnu fanga tun b'u la n'an ye a waati la o de y'a to u y'a ɲini k'a dafiri jamana da la donc bi an kana ta k'an bɛ taa affrontement na ni faransi an k'o éviter mais an ka taa ni kunnafoni ko kɛlɛw ye halisa an ka sinsin o kan n'u ye tiɲɛni min kɛ an ka bɔ k'a dénoncer plus an b'a dénoncer diɲɛ bɛɛ bɛ tigɛ u la mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don parce que effectivement u nana bɛɛ ye libi ye u ye libi ci ci cogo min na ka nkalon da kadafi na k'a faga nkalon kan an y'a ye fana u ye saddam minɛ minɛ cogo min na ka nkalon da a la bɛɛ ɲɛ na k'a fɔ ko arme nucléaire b'a bolo k'a faga nkalon kan bɛɛ ɲɛ na moyen bɛɛ tun b'u bolo a minɛnen kɔfɛ ka enquête kɛ fɔlɔ yan'u k'a faga mais y'a fagali de ye kɛ fɛn fɔlɔ ye ka sɔrɔ ka enquête k'a fagalen kɔfɛ ka k'a fɔ ko fɛn tɛ a nɔ na hali sini mun bɔra a la foyi ma bɔ a la o tila ka bɔ bɛ k'a bɛ leçon di Russie ma k'a bɛ leçon di diɲɛ ma k'a fɔ ko Russie bɛ fagali la yan fɛ alors que olu bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni olu ye wa u b'o de nɔfɛ fana mali la bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn u bɛ k'an pousser ka taa o sira in de kan ka fɛn kana fɛn b'an bila muruti sira kan mais olu y'u kanto k'a fɔ ko an ka jamana ko ko zone dɔw bɛ yen nɔ ni o ye zone d'interdiction temporaire ninnu ye mais ko Gossi tɛ o kɔnɔna la mais espionnage in fana don ka drone dulon camp in sanfɛla la dun aw tagara mais mun b'a jira an na ko image min bɔra ko olu ka sɔrɔdasiw m'u déguiser surtout ko ko sɔrɔdasi minnu don ko mɔgɔ farila jɛmanw de don mun b'a jira an na k'olu ka sɔrɔdasiw m'u déguiser k'u yɛrɛ yɛlɛma ka fini fasuguw don fini minnu b'a kɛ i n'a fɔ Rusiw de don ka o ja ta ka sɔrɔ k'o jira diɲɛ na diɲɛ mɔgɔ la mun t'o jira an na mun t'o jira parce que an yɛrɛ parce que a ko yɛrɛ kɛlen bɛ communication ko kɛlɛ ye an y'a ye k'a fɔ kunu yɛrɛ Rusiw ka expert dɔ bɛ yen nɔ o ye enquête dɔw kɛ wale minnu kɛra Gossi kɔnɔna na ale ka rapport kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu su yera yen nɔ ko u fagara dɔgɔkun kelen yanni ka to faransi ka taga donc o b'a jira k'a fɔ mali finitigilakaw ka tɔgɔ bɛ bɔ a la yen nɔ fana n'a y'a sɔrɔ ale ka kuma o bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiyara effectivement mais déjà mais a fɔra k'a fɔ ko su ninnu tun bɛ état min na k'u kun tiɲɛna yɛrɛ de parce que ale y'a préciser ale ko dɔgɔkun kelen
a tilara k'i sinsin tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka parce que ko wagati tɛmɛnenw na a ka rapport kɔnɔna na ko faransi finitigilakaw ye an ka misigɛnna dɔw minɛ o misigɛnnaw minɛna ko a fɔra ko k'u di an ka jamana finitigilakaw ma k'u ko k'u bɛ taa di Niger kiiritigɛla mɔgɔw de ma k'olu k'a baaraw kɛ bon maintenant fo sisan ko kibaruya ma sɔrɔ la ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ o misigɛnna minnu minɛna n'a y'a sɔrɔ olu de b'a fɔ k'olu fana bila dingɛ kɔnɔ effectivement parce que même terroriste dɔw tun bɛ yen nɔ u tun b'a la k'o ɲini wagati dɔ la u ye mɔgɔ dɔw minɛ ko jamu ni olu jamu bɔlen don dɔrɔn tɔgɔ bɔlen don dɔrɔn u ye olu dɔw minɛ o la wagati la an y'a ye mɔgɔ fila tun libéré olu la mais mɔgɔ tɔ wɔɔrɔ an t'a dɔn olu yɛrɛ fana nouvelle bɛ cogoya min na hali sisan parce que u ko k'a fɔ ko olu bɛ ka ɲini mais est-ce que u ka ɲininkali banna wa u bilara wa u bɛ yɔrɔ jumɛn maa si t'o dɔn jamanadenw de fana don nin bɛɛ ye gɛlɛya ye nin b'a da kɛnɛ kan k'a fɔ tuma bɛɛ la kuma minnu bɛ fɔ k'a fɔ ko faransi faransi mɔgɔ b'a miiri dɔrɔn ko ko mɔgɔ b'u dogo faransi kɔfɛ ko ka walima ka faransi mangoya ko baaraw bɛ sen na mais en réalité a ko bɛ ka da kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la bi hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ minnu bɛ faransi ka baara la olu fana bɛ kan k'o don mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bannen bɛ baara bɛɛ ma fo k'u ɲɛsin ko faransi mais en réalité bi mali pba c'est la France an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ne bɛ se k'o de fɔ oke Diallo yala mɔgɔ bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko sini ma sinikɛnɛ ma faransi fana bɛna nɔ minɛ k'a fɔ k'a ye crime de guerre kɛ mali kɔnɔna na i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka siran ko ɲɛ cogo min na o kɔni yɛlɛko kuma ye sa cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di ee n' bɛ nɔ minɛ Sarkozy ma Kadhafi faga wa? Ɔ mais ko de ko dɔ Kadhafi ma w Sarkozy ma ɛ a ka sɔrɔ mais diɲɛ bɛɛ b'o nimisa kɔnɔna na bi est ce que diɲɛ bɛna sɔn ka mais o b'a o b'a o b'a o b'a nimisa kɔnɔ mais est ce que o tribunal y'u wele wa unhun CPI TPI tɛ yen wa CPI bɛ yen ok TPI bɛ yen CPI bɛ yen ok donc foyi tɛ bɔ a la u ye u ye Sarkozy wele wa unhun u ye Obama wele wa ayi parce que Sarkozy 1 tɛ o Sarkozy Obama ani Angleterre ka Anglaisw ka premier ministre unhun Cameron ok olu de don unhun

u ye jamana caman don fili la u jamana caman fana bɔra réalité caman fana kalama irisi par exemple n bɛ exemple ta irisi dɔrɔn kan irisi Poutine b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ ko kɛlɛ fɔlɔ minnu kɛra bin kɛra jamana minnu kan exemple ta libi a ɲɔgɔnna caman kan ko faransi taara conseil de sécurité bɛɛ lafili faransi ye olu lafili parce que faransi ye nkalon tigɛ cogoya min olu bɛɛ dara faransi dalakan na o y'a to u binna olu kan mais ko olu tɛna sɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma la

ni dun yejugu don a kɔ ɲɔgɔn kɔ bila la dɔn mɔgɔ minnu b'u la bila uya makan wuli siri fana nɔfɛ mɛ kɔmi siri ni tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo siri bɛ yen nɔ tuur sanu ka se kalafi ma fɛn samisɛn sa ko sanu ka ko bɛɛsu de sara min ye su de kɔ bila ka tugu anmeri nɔfɛ de ba y'o kɛ ani hɛrɛ fara la o kɛlen de don wulila dara ye su fana ko an ka pme tɛ sisan sari ilasɔn ko de don i bɛ kɔ n b'i dɛmɛ kɔ o tuma i bɛ minnu kɔ n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn b'a

o fana b'u ka droit de veto kɛ dɔrɔn donc a kuma tɛ taa voilà c'est pour dire que tout simplement c'est à dire nin ko ninnu an ka hakili sigi baaraw fɛ dusu n'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na a fanga ka bon n'i ta ye i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a kɛlɛ k'a fanga retourner a yɛrɛ contre la o de ye kɛlɛ stratégie ɲuman ye an ni faransi ta o de y'a ɲuman ye hali n'i y'a ye faransi sera mali la ka mali mara u bɛ na wagati min na rapport de force la fanga différence ba tun t'an n'u cɛ dɛ samori ture samori ka kɛlɛkɛdenw ani samori ka kɛlɛkɛ fɛɛrɛ différence ba tun t'u ni françaisw cɛ samori faransi a dafiri faransi dala siɲɛ caman mais u sera u la cogo di u bɛ dugu fitinin dɔ de bila duguba dɔ la aw fila bɛ kɛlɛ ka san caman kɛ kɛlɛ la donc aw bɛ ɲɔgɔn aw bɛɛ affaiblir maintenant o bɛ sɔrɔ ka na aw fila bɛɛ sɛgɛnnen minɛ sinon k'a fɔ ko frontalement k'u y'an ka jamana fɛn fɛn minɛ o bɛɛ minɛna ten
hali sisan nɔ hali problème min bɛ mali kɔnɔ bi u y'o de kɛ u ye kidalikaw nɛgɛn ka bila mali armée la ka ha a fɛ bilen mɛ na ka sɔn k'a to a fɛ bilen u ye kɛlɛ wuli santeri la dɔnku n'i y'a mɛn aw ka hakili ka di hali kili yɛrɛ la aw lafifɛ de bɛ santi la dɔnku ka mɔgɔw kun kari kari ɲɔgɔn na mɛ ka bɛɛ a fɛ bilen mɛ n' tun bɛ'a bɛɛ sariya minɛ hali kilikaw' faamu min tun bɛ farasi bolo n'a bilarew hali olu yɛrɛ ta tun ye ɲama ye fɔlɔ kika ye mɛ kari situma sɛbɛnbɛtike u yɛrɛ ka ssi fila o faga kila hali
hali sini u y'a tun b' fɔ ka kɔmi kelen la ko olu fila faga kɛlɛsu ka mɛ fɛ mɛ jɔ i n'a fɛ kilasi sɛgɛgɛrɛ defa Affaire classée secret défense en france o bɛ ɲɛ dɔn cogo di a ka gɛlɛn voilà donc jalo waati an bɛ taa an ka babu filanan kɛ hali bi an ni faransi de bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ faransi kunnafoni di bon fila ni o ye rfi ani france vingt-quatre an ka jamana ɲɛmaaw tun ye bere da u kun kabi i k'a dɔn k'a fɔ kalo tɛmɛnen wala sama jira k'a fɔ u sigilen tun don k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ bere min dara u kun u bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'u kɛcogo yɛlɛma Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɛcogo ma yɛlɛma o de hukumu kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kunnafoni di ko koɲɛw ɲɛnabɔli kama kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara ɲɔngirila ka kɛ ni mars kalo tile tan ani wolonwula ni n ma fili donc maintenant mars avril kalo tile mugan ani wolonwula décision taara décision min taara o kɔni k'a fɔ ko faransi kunnafonidibon fila rfi ni france vingt-quatre ko u tɛna baara kɛ mali kɔnɔ tuguni yamaruya sɛbɛn min b'u bolo walasa u bɛ se ka baara kɛ mali kɔnɔna na ko o bɔsira u la jalo ni bɔsili an bɛ se k'a fɔ a ko e y'a ko ye cogo di fɔlɔ non ne y'a ko ye cogo min na mali yɛrɛ n'a fɔra ko an y'a bɔsi u la o n'a ta o ta u yɛrɛ bɛ k'a ɲini u ka kunnafoni latɛmɛ an fɛ yan nɔ o tɛ kabako ye bon pour dire que maliens k'a faamuya an ka jamana poids min b'a la an yɛrɛ kana jɔn an yɛrɛ la an kana jɔn an yɛrɛ la n'i y'a ye an y'o gɛn o n'a ta o ta o ko k'u tɛ taa c'est que mali jɔyɔrɔ bɛ mali la kelen filanan kunnafonidiso ninnu ne ye journaliste de ye depuis san bisaba mara san bisaba hakɛ n ma baara foyi kɛ ni journaliste tɛ depuis n tilala école la n tɛ foyi la ni journaliste tɛ donc n tɛ baara foyi dɔn n'ale tɛ mais o n'a ta o ta ne yɛrɛ ko ko arajo ninnu ka datugu parce que u ka tiɲɛni ka bon an fɛ yan n'u ka ɲali ye munna u ka tiɲɛni ka bon u tɛ journaliste baara la faransi ka minisiriso min bɛ yen u ka minisiriso min bɛ u ni faransi ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ tagama siraw la n'a fɔ ko affaires étrangères RFI ni France 24 ye olu ka service de ye. Okay. A bi komi kuluba ministère des affaires étrangères service de presse be yen. E b'o kalama? Oui a be yen. Voila service de presse be yen. Maintenant o service de presse o ka Radio dɔ gilan ka television so dɔ gilan pour que ka ɲɛmɔgɔ lasɔrɔ ni Mali ka politique ye. Ok. Maintenant Mali bɛ min fɛ Mali jamana bɛ min fɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛ min fɛ Malidenw bɛ min fɛ politigi kadi kɔnɔna la sɔrɔ yiriwa kadi kɔnɔna la lakana kadi kɔnɔna la oso b'o de fɔ litura dɔn don alitura dɔn don sase defan la politi faransɛ alitr sɔnna la dɔwsɛnɛ pan n bɛ ja kilasi sɛnɛ pan n bɛ ja nɔrɔma sata in bɛ ja de porobakan nka u bɛ ci la u bɛ baara la fcɛnɛr de don u bɛ baara la u b'u ka sara ta o kama

a ma p de ye ne ye mɛ n sago kuma tɛ se k'a bɛɛ fɔ le sɔrɔ kɔnɔ parce que le sɔrɔ gama ta ye n yɛrɛ n la zurunli sigi n'a bɛ f' ma ko ci n y'o ke ye p que se ka ha haminata fɔ o kɔnɔ mɛ siɲɛ caman de bi den ka tɔn ni an bɛ nin kuma in fɔ seri dan ne yɛrɛ ne ye siɲɛ caman ne bɛ papi kɛ' ka n ka zurunli kɔnɔ ne yɛrɛ de bolo' sɛbɛn a ka ko a ka kuma fɔtaw la a bɛ fɛn minnu kɛ e yɛrɛ b'a sɛbɛn ka fɔ seliji nin kɛ a ma kɛ
de bɛ hakiliki ye mɛ na ni hakiliki nana a ye tare ta hakiliki bɛ ka woro de kɔnɔ mɛ kɔmi an bɛ denmusosi fana kɔnɔ hakililan ko don bɔn mɔgɔ ka fa cogo tɛ kelen ne kɔni ka fa cogo la jamana ko la ne bɛ baara kɛ hali to ka hakilina i tɛ faransi i tɛ média sɔrɔ faransi min bɛ taa kuma di Corse rebɛliw ma mais e ma ye hali bi France 24 ni RFI an kɛlen k'olu tigɛ yan i b'a ye k'a fɔ TV5 a kɛra n'a fɔ u kumakan ne yɛlɛmana olu da kɔnɔ n ko sɛnɛgali i bɛ taa sɛnɛgali étranger e tɛ sénégalais yɛrɛ yɛrɛ hali journal privé a desk politigi tɛ d'i ma rébellion bɛ sɛnɛgali depuis 81 i bɛ taa i tɛ don sɛnɛgali abada k'i bɛ taa journal sɔrɔ journal min bɛ rébellion in traiter a tɛ i tɛ journal sɔrɔ journal min bɛ kuma di rebɛliw ma fara sɛnɛgali kɔnɔ a tɛ yen bɔn ne t'a dɔn an ka médiaw ye citoyenneté ni journalisme faamuya cogo min na parce que journalisme ye mun ye kunnafoni de don i bɛ kunnafoni de di i sigiɲɔgɔn ma olu tɛ min kala ma e ka baara don ka kunnafoni ɲuman nase u ma u ka se ka baara kɛ ka se k'u bilasira mais kunnafoni ka kɛ kunnafoni min bɛ tiɲɛni don e yɛrɛ kun e yɛrɛ t'o dɔn k'a fɔ nin kunnafoni bɛ tiɲɛni don e yɛrɛ kun mais ne t'a dɔn sadiki kalan ye min ɲɛ sadiki fo an ka analyse critique kɛ an ka baara kɔnɔna la an ka analyse critique kɛ n'i y'a mɛn journaliste I bɛ jamana dɔ de kɔnɔ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ o jamana n'o tɛ yen e tɛ yen e ka kunnafoni di a bɛ daminɛ yen de fɔlɔ fɔlɔ
ok donc maintenant bakari e mun faamu na rfi ni france 24 k'u k'u ka minɛnw cɛ pewu ka taa ka bɔ mali kɔnɔ bon ne bolo haki y'a ka baara kɛ munna rfi france 24 olu bɛ yan ne ka faransi intérêt défendre faransi politique extérieure u ka jamana kɔ kan jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛw la u bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ minɛ cogo jumɛn na u ka hakililaw olu bɛ se ka baara cogo jumɛn na faransi bɛ yan o de siraw kan donc bɛɛ b'a kalama faransi kunnafonidiso ninnu nana posture min ta o ye an ka jamana gɛlɛya min bɛ an ka jamana cɛ bi u tun bɛ ka kunnafoniya di ka kɛɲɛ n'o de ye an ka jamana u bɛ jajugu ta an la cogoya jumɛn na u bɛ se ka an ka sɔrɔdasiw u bɛ se ka waleyaw kɛ min bɛ se k'u fari faga ka don o don baara kɛta la cogo min ka jajugu nɔrɔ u la an hakili la k'a f'u nana don ni o siraw de ye i ka jamana dun ka intérêt yɔrɔ min na n'a bɛ menacer dɔrɔn haki ka kan ka wuli k'a jɔ an ka jamana kan hali maison de la presse président tun y'o de ɲini banjugu dantɛ ale tun ko k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ u ye u hakilina fɔ mais u k'a di u ka ko la tɛmɛ a ka kan ka tila tɛmɛ mɔgɔ minnu ma pour que olu ka se ka baara kɛ ni o ye haki ye donc haki ye jaabi bɔ ka kɛ ni bi ye o b'a yira k'a fɔ ko tɛmɛna tɛmɛ sira fɛ je crois ko tɛmɛna tɛmɛ sira fɛ parce que haki bɛ yan o de kama haki ale de bɛ se k'i yamaruya k'a fɔ an bɛ nin fiɲɛ sira in di i ma i ka laseli kɛ a sanfɛ haki de fana bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ a dir'i ma sariya mun ni bɛnkan minnu kan sabu i bɛ ka bɛnkan de tigɛnɔ bila o bɛnkan ninnu i y'u sɔsɔ n'an m'a ye k'i y'u sɔsɔ o tuma an b'a bɔsi i la wa an b'a di maa ma tuguni maa min n'o ka di an ye haki bɛ se k'o baara kɛ donc moi je crois que haki ye a jɔ a jɔyɔrɔ la u ye a datugu an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fana parce que mali jamana bi bi in na an mako tɛ waleyaw la waleya min rfi france 24 b'a la k'o kɛ an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ taara ɲɛfɛ fo k'a jira ko n'o ye rfi ni france 24 ye ko waleya min kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a ma bɛn u ma u y'o kuma fɔ u ka ministre des affaires étrangères jean-yves le drian yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko an ka a lajɛ tuguni an ka décision ninnu ko an ka a ko si filɛ a si filɛ na o ma u bɔ fana an ɲɛ b'a la u bɛ ka essayer ka mali ye u ka kunnafonidiso disiraw datugu yan k'u bɛ bɔ ni a sira wɛrɛw ye ka sira munu ka sira munumunu hali n'o sira de ka jan k'u b'o munumunu walasa malidenw bɛ se k'a lamɛn an ɲɛ b'a la nin tile damadɔw kɔnɔ u ma sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ mali kunna ani ka taa fara u yɛrɛ kun kan u b'a la ka fɛnw poster réseaux sociaux kan ka jira k'a fɔ ko bon k'u bɛ se ka sɔrɔ nin sira in fɛ u bɛ se ka sɔrɔ nin sira in fɛ o kɔni tɛna bɔ an da yan nɔ mais u b'o baara ninnu na bi mais u man'o kɛ cogo o cogo u sɔrɔ arajo de sira kan o de ka nɔgɔn mɔgɔw ma bi ka se k'u lamɛn parce que o bɛɛ kun ye parce que kunnafoniya minnu u bɛ mɔgɔw lafilili min kɛ u b'a fɛ ka continuer de ka malidenw hakili k'a dɛrɛlen to u bolo donc ka mɔgɔw lafili halisa parce que baara de kun an y'a yan nɔ mɔgɔ caman hakili b'a la u tun b'a di faransikan na u bɔr'a la ka na don a la ko mandenkan u nana don mandenkan na parce que n'i b'a fɔ plus précisément an ka kan na u nana don o de kɔnɔna na sisan k'o baara k'olu daminɛ parce que u y'a ye k'a fɔ kunnafonidiso wɛrɛw kɔnna u ɲɛ o sira kan u y'a ye ko o bɛ ka réussir olu bolo u yɛrɛ fana nana a ɲini bi ka don o kɔnɔna la ko RFI mandenkan u nana don nin bɛɛ la u bɛ ninnu ko ninnu kɛ mais mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko dugu nɔgɔ ko i b'a minɛ k'a don dolen na jɛgɛminɛna u bɛ dolen kisɛ bɛ o la u bɛ k'a bila ji kɔnɔ a ma dabɔ jɛgɛ baloli kama koyi n'a b'an kɔnɔ ko faransi bɛ baara min kɛ yan ko a dabɔlen bɛ anw de kama ka an balo walima ko b'a k'u nana an dɛmɛ u ma na dɛmɛni kama dɛ dugu nɔgɔ min ɲɛsinnen b'an ma jan de don jan de don n' an y'a ta an bɛ to a da ala k'an kisi Jalo an y'a ye HAC ye baara minnu kɛ o b'a jira k'a fɔ vraiment u bɛ baara parce que mɔgɔ caman sigilen kun don U k'a fɔ ko est-ce que HAC yɛrɛ sigi kun min u b'a la k'a baara kɛ mais RFI ni France vingt-quatre ta in na u b'a jira k'a fɔ u bɛ baara parce que u ye service monitoring min bɛ yen nɔ o monitoring ye RFI ni France vingt-quatre u ye kuma minnu fɔ u ye ja minnu tɛmɛ u ye kumakan minnu fɔ sariya sɔsɔ minnu kɛra a kɔnɔna u ye a kelen kelen bɛɛ bɔ k'a da u tulo kan a kɛra don min a fɔra don min ani kumakan ani ja u y'u bɛɛ labɔ k'a jira RFI ɲɛmɔgɔw la Donc o kɔni ye dantigɛma yɛrɛ de ye a ko la donc o b'a jira k'a fɔ bi bi in na Mali labɛnnen don kunnafonidi ko nasira fɛ walasa an bɛ se ka an ka kunnafonidi ko koɲɛw saniya, k'a sɛnsɛn k'a tɛntɛn ka ɲɛ, unhun, matériels nana a kama, ok, minnu bɛ yen fana a ɲɛdɔnbagaw don, unhun, ɛ maakɔrɔbaw don, ok, a ɲɛmɔgɔ ye Ɲanzan Kulubali de ye, unhun, bɛɛ bɛ Ɲanzan dɔn, presque journaliste en tout cas journaliste kɔrɔbalen bɛɛ b'a dɔn, wɛ. ɲanzan ye mɔgɔ min ye a tɛ nata wari nɔfɛ a tɛ nata jɔyɔrɔ nɔfɛ a tɛ nata diɲɛ nɔfɛ donc mɔgɔ don mɔgɔ min hakili sigilen don o don mɔgɔ don donc du coup ale de y'a ko ɲɛmɔgɔ ye c'est pour cette raison u bɛ ka nin résultats kɛ donc n bɛ min fɔ ka nin ko in sɔn ji la sabu rfifin bɛ psɔn min na bi arajo dɔ de tun bɛ nin boyɔn na afi kɔnɔ e b'a dɔn a ye ne t'a dɔn a ka a a bi ni ya so ye bi de b'a kɔnɔ a tun
p a tun uma bɔk ni mi fran min kɛ kuma ni pererez ye uma bɔk ni ci ɲɔgɔn ɲɔgɔn na mi tun bɛ fɛ de wagati ka bɔko ninnu jɔyɔrɔ daki a fɛ ka ni muru e de ye bɔko dɛmɛ o kɛlɛ la de o kɛlɛ sa bɔnko bolo bɔnko y'a dɔn fanga min bɛ ko minikaso na fanga min bɛ arajo la dɔnku bɔnko fana fanga bɛɛ di arajo in kan ka arajo in kɛ arajo in da ne ka tɔɔrɔfɛn

yɛlɛni na ozo di tɛmɛsan bɛ baara min da an ka kituuru kan ɲɛdimi don la dɛsɛsiricɔn fɛn bɛ a fɔ kɔnɔ bi sɛsu de pan kite e pa la dɔnku o b'a jira k'a fɔ rfini fararanz ka i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na u ye a ye se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo cogo cogo cogo k'a fɔ k'u bɛ lamɛn yan wala ko de don Pa que afi y'i da min na san a fɔlɔ ni tun ye araj ta y'a mun dɔn ne tun fi sɔrɔ pa y'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ kun sɔnna u ka e mɛ e fɛn na mɛ bɔn e fɛn na u tun bɛ sɔrɔ sira wɛrɛw kan tugun mɛ u tun ka mali la pewu pewu an y'a sɔrɔ sɔrɔ cogo wɛrɛ tun bɛ la o sɔrɔ cogo in bɛ hali bi mɛ sa caman min o tɛ afiya ko kalama n'i bɔra e fɛn min mali dɔrɔn wa o y'a sɔrɔ i bɔra E bɛ tun pe tɛ soma n bɛ ci ka bakari ka kuma dafa tɛ soma mandenkan fulakansa
furu de dɔrɔn tɛ hali kan wɛrɛ bɛ yen o bɛ kolo fana ese parce que kan bɛ taa fara hali bɔlɔ sanfɛ ne bɛ minɛ a ma ne ka ye fɔ ma ko kibaru seribisi kira de bɛsan tu mali fɛ mali ɲɛmɔgɔ fɛ mɛ a baara de bɛsansansi mori kɛ taa wagati pour que ka bamanankan an ka kan k'a don ba la an ka baara kɛcogo la dɔnku kibaru nana o de kadi kɔnɔna la o kibaru u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka kibaru faga masa tarawele bɛ bi wagati min na a fɛ jamana sajiki lasosasɔnon de pɛs kɔminte o tun bɛ mali la a tun bɛ kibaru bila mɛ musa ka fanga tiɲɛna dɔrɔn u jɛra u donna demokarasi fɛ ka kibaru ko ban pewu bi bi in na an bɛ tagama la an sen kelen de kan an bɛ nimakaran yɛrɛ la n'an tɛ kana sa kibaru kibaru bɛ kunnafoni di kibaru bɛ kunnafoni di bamanankan fulakan ani marakakan yɛrɛ kan mɛ a page Facebook b'an bolo chaîne YouTube b'an bolo mɛ mɔgɔ caman mɔgɔ caman t'a kalama yɛrɛ halisa. tellement non agressivité Mhm. tellement que euh, ninnu bɛ ka an agresser Mhm. hali an ka o chaîne an ka page Facebook ninnu fɛn ninnu u y'a essayer k'o noyer Ah, kɛra baara ye donc pour dire que Mhm. ninnu si- c'est à dire an ka hɛrɛ tɛ nin si la Mhm. an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka an fɛsɛ an firifiri Mhm. mais an n'ala sɔnna tant que ne kɔni b'a ko ɲɛ bɛ ne bolo Mhm. a kɔni tɛ sa Ayi, e Ni- tɛ- ani n ka ɲɛmɔgɔw Ah, u bɛ k'an dɛmɛ a baara la o cogo min na N'Ala Ni- sɔnna. hali minisiri yɛrɛ kɔsa in na minisiri ko k'a bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an dɛmɛ Mhm. donc pour dire que hali o yɔrɔ n bɛ wele di asimi ma kibaru a k'i hakili to a la kibaru a k'i hakili to a la jamanaden bɛ hakili to kibaru la an fana k'a ɲini ka taa kibaru ɲini k'a dɔn hali bi olu de bɛ kunnafoni di an yɛrɛ fakan na walasa bari an bɛ taa an ka babu laban kɛnɛ kan waati kɔni b'a la k'a taa tigɛ ma teliya la sogɛli kokala mayiga dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔla na a kun ɲininkala ka kɛɲɛ ni a tun ye baara bolodalen minnu ɲɛfɔ wasadenw ɲɛna ɔ a kɛra ka dan hakɛ mun na a y'i da maga olu la mɛ an ye k'a fɔ wasaden caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kumana i ka k'a fɔ fanga ɲɛmaa ma dɔw ye ɲininkali caman ta ka tenku a la mɛ dɔw fana y'a kɔnɔ ɲininkali baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka ban tuma min na ka sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ olu ye kuma minnu kɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛla na u ma se ka o courage politique sɔrɔ ka o fɔ wasabulon kɔnɔ e bɛ se k'o faamu cogo di
waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi i b'a dɔn a bɛ dɔw de ɲɛna na ko k'olu ye maliden ye ka tɛmɛ tɔw kan
o espri min bɛ yen n'u m'a bila u bɛ jamana ci
dɔn munna n bɛ nin fɔ minnu bɛ ka bɔ ka kuma ta a b'u ɲɛna de k'olu ye malidenw ye ka tɛmɛ maliden tɔw kan u tɛ maliden ka tɛmɛ tɔw kan u ma foyi kɛ ko min ma deli ka kɛ dɔ fɛ jamana in kɔnɔ wa i bɛ ka bin nɔ ma foyi kɛ ko an dɔw ma min kɛ
ni kunnafoni ko sira don ni wuli ka jɔ don jamana kama de mali ko kama u ye dɔ kɛ bɛɛ fana dɔ kɛ bɛɛ ye dɔ kɛ n'u b'u ka dunta ɲini k'u ka dunta ɲini k'u dade u tɛ se k'a fɔ an ye k'olu mali ko b'u la ka tɛmɛ dɔw kan parce que dɔw bɛ olu ma don ala k'a dun mɛ n bolo b'a kɔnɔ u bɛ k'a dun hakili la halisa k'u ye mali ye n'olu ye
olu hakili la de k'a fɔ bi n'olu ye min fɔ mali ko la k'o de don olu yɛrɛ bolo ni min t'olu sago na sira hali n'e bɛ fanga de la i kan ka bɔ yen nɔ de olu sago de bɛ kɛ mali ko tɛ tun walima yɛrɛ jira bi yɛrɛ jira banbali dɔnku o b'a yira ka olu b'o dɔrɔn de kɔ olu ka position b'a ka kuma minnu fɔ fɔ bɔlɔlɔ san ka taa u tun ka fɔ b'a fɔ premier ministre ɲɛna parce que problème ye mun b'o fi ɲɛna olu ko k'olu bɛ mali fɛ k'u bɛ asimi fɛ mɛ ko anw tɛ choguel fɛ eseke u bɛ asimi fɛ yan u bɛ asimi olu fo asimi kɛ mɔgɔ ye ɲɔgɔn de kuma n'a sen de dɔnku asimi ka kan ka i miiri de la ka fɔ eseke ninnu bɛ ne yɛrɛ fɛ eseke u bɛ mali fɛ an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko n'u m'u ka taabolo yɛlɛma u bɛ bɔ mali kanu na u bɛ kɛ mali cilaw de ye parce que ninnu bɛ ka maliyɛnw tila di u ka fara mɔgɔw fara farali ma u kana miiri fiyewu k'olu dama de bɛ mali fɛ ni maliden tɔw ye a tɛ se ka continuer u ka position ka falen ne bɛ se k'o de fɔ a kan parce que an bɛ taga bolo min na bi a kɛra e bɛn le cerveau ye o a mana k'u fɛn o fɛn ye minnu bɛ bɔ ka kumabaw fɔ unhun donc u ka nin kuma in na sa u ka bon sens don a kɔnɔ unhun bon sens de b'u jɛ ok bon sens b'u jɛ ɛɛ eh, an bɛ waati min na ko sisan wagati fana bɛ anw jɛ Bakari kumakan laban min b'i bolo nin wagati an bɛ lamɛnbaaw fo unhun Mali in an bɛɛ de jɛlen b'a la tiɲɛ ok ni tiɲɛ bɛ malidenw bɛɛ bolo unhun o ye Mali de ye ok nka dɔ kana miiri k'i ka fisa Mali in tigiya la ka tɛmɛ dɔ kan unhun n'an y'o miiri dɔrɔn an bɛ jamana ci mali mako bɛ union sacrée de la jamanadenw bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma jamana in mako b'o de la bi nka maa damadɔ ka dɔw ta k'olu kɛ awa jamana juguw ye ɔ olu de bɛ jamana fɛ u porofite waasa u bɛ se k'u porofite jamana ka sɔrɔ ninnu na u k'a faamuya ka fɔ k'a tɛ se ka continuer jamana kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ye dɔ kɛ don dɔ la jamana in kɔnɔ yan dɔw y'u ni di olu sara olu balolen b'a la ka kuma bi u minnu sara olu somɔgɔw bɛ mun fɔ dɔnku an ka fara awa taabolo dɔw bɛ an ka fara olu la jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka seli caya amiina ka san caya waati y'an sɔrɔ nɔ ni kumakan b'i bolo walasa an bɛ se ka babu kuncɛ an bɛ foli di ɲɔgɔn ma dɔnku an bɛ selimafo kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ samɛ samɛ ko san wɛrɛ ala k'a sɔrɔ jamana in lafiyara amiina jamana in diyara gɛlɛya in an ɲinɛn'a kɔ

sukaroko tɛ sogoko tɛ mɛ jigisigi don mɔgɔ min b'a f'i ma ko hun a b'aw hakili to ɲɔgɔn na c'est vrai que hun mɔgɔ min b'a f'i ma ko hun e min tigɛ bɛ dugu ma tuma dɔ la a bɛ mɔgɔw jɔ ɲɔgɔn na mɛ an ka baara in kɔnɔna la a bɛ an hakili to ɲɔgɔn na surtout an bɛ baara min na n b'a fɔ u ɲɛna an bɛ baara min na n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa monument indépendance la u bɛ kɔrɔ de kalan jama bɛ bɔ dɛ mais jama kunnafoninen de bɛ bɔ jama kunnafonintan maa si t'o ye kɛnɛma donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛma bi ala ni anw sababu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn dula tɛ i tɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a ye mɔgɔ bɛ bɔ anw de bɛ kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma pour que u ka bɔ ko kalama Faransi ko in depuis wagati min na an b'a kuma daminɛ 2014 2015 na maa caman tun ma sɔn maa caman tun ma sɔn a kuma ye okay. mais bi mm. maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan mm -hmm. mais parce que dɔw y'u ka vie risqué dɛ on a risqué nos vies hein mm -hmm. il faut que u k'o faamuya okay. moi j'ai j'ai reçu des menaces wallahi Okay. Moi j'ai reçu des menaces mais mɔgɔ si m'a mɛn n da. Maliko la. Maliko la. Ɔ oh, balo bɛ fɛn jumɛn o fana ye Bakari Bakari Bakari ɲɛ furu. Voilà. Ok donc Jalo k'an ka ko wagati sera. Donc an bɛ an bɛ foli di mhm.
k'a fɔ ɛɛ lamɛnbagaw. Ok. Ko Ala ka jamana in kolo suma. Mhm.